ụmụnne m ụmụnne m ajụjụ m ọ bụrụ kedu ihe ga-eme ka marriage anyị na-aga n'ihu gwa m ihe ga-eme gwa m gwa m gwa m gwa m ihe m ma-eme na marriage ịlọrọ ime ịla aga n'ihu nọmba 1 thing ga-eme ka marriage gị na-aga n'ihu o nwere ihe ọzọ kwa first of all ị ga-ama jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị hmm? ịmara ịnabata jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị ebe a ka ọ ga-ebido so ihe o ji dị mma na ị chọọ ka marriage gị na-aga n'iru na ị ga-anabata kraịst bụ maka na ị ga-achọ ibi ndụ kraịst bi yanwa bụ nọmba 2 thing ị ga-eme ka marriage gị na-aga n'iru ị ga-ebu ụzọ nwụọ omume gị agwa gị ihe gị a niile you will die ị ga-anwụ nwụọ complete agwa gị niile ọ bụrụ na ị bụ onye na-alaike ịṅụ mmanya ị ga-ebugodo ụzọ rapụ ịṅụ mmanya ị bụrụ nwoke na-alaike ịkwacha iji mechaa nwunye wee ji ya ị gaa n'iro mee eji ya ọjọọ ị ga-ebu ụzọ kwụsị so ihe ga-enyere gị aka ịkwụsị ajọ agwa ajọ agwa niile dị otu a wụ ọ bụrụ na ị nabata jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị ihe a bụ ihe ga-enyere gị aka maka ị ma na o nwekwa nwoke a na-akọntrolu akọntrolu o nwekwuo nwaanyị a na-akọntrolu akọntrolu ihe ịtọ ga-eme ka marriage marriage gị na-aga n'iru eneta aghalụ ị ga-ama na ị ga-enwesị ihe niile a ga na-ene anya na marriage mana e nwe ka ị ga-esi wee mee gịnị eneta ya eme gịnị aghara ya eneta agharụ ọ na-enye aka na marriage eneta gịnị aghalụ marriage aha wee na-aga n'iru e nwere ihe nke anọ na-eme ka marriage na-aga n'iru ihe nke anọ a bụ nkụzi ịkụzi ka ezinụlọ na ị bịa gị kpọkọọ ma nwunye gị ma ụmụ gị ịkpọkọ nwunye gị wee gwa ya sị ya na ihe ga-eme ka marriage anyị na-aga n'iru na marriage anyị a nee ka anyị ga-esi na-ebi i kwuchaa i gee ntị ya nwa bụ na another one bụ gịnị ị ga na-ege nwunye gị ntị na-egekwa di gị ntị o nwere ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na-eme fawa iwe na-aba mba na marriage ha agaghị na-ege ntị ihe partner ha na-aba ị ga-ege ntị ka ị wee mara ma ihe na-cause esemokwu a ọ bụ maka na onye a na-aghọta ya n'ụdị ọzọ gị nwa na-aghọtakwa ya n'ụdị ọzọ ya enweghị nghọta ige ntị na-adị mma ka ọ dị n'etiti di na nwunye ka marriage wee na-aga n'iru ya nwa ka m ji asị nke ikpeazụ m chọrọ ikwu na vidio a bụ ị ga-arapụ famili gị nwunye gị ga-arapụkwa famili nke ya unu naabọ abịakọta ọnụ unu abịakọta ọnụ wee mechie otu a ka Chukwu si sị ya na nwoke ga-arapụ famili ya pụta nwaanyị kwa ga-ahapụkwa famili ya pụta unu naabọ amachi ya famili ọzọ ewee pụta maka iwu riri na famili ọzọ ga-apụta e, ị ghọtara ihe a m na-ekwu ọ bụrụ na i dobesịa ihe a m gwalụ ee eh, ha idobesia ya wee marụ na na ezinụlọ a ga na-aga n'iru onye ọbụla ga-eso wee na-eme ka ezinụlọ gaa n'iru nwoke ga-eso nwaanyị ga-eso ezinụlọ chineke nyere gị wee ghara ịdachapụ ọ bụrọ ofu onye na-aghakwata ya ọ ọrụ mmadụ naabọ ijikọta ya ọ ya ka m sị ka m gwa unu taa ngwanụ ka ọ dị